Hugh Mac Giolla Cheara libh arís do eagrán a hocht. Tá muid ag déanamh seo le dhá mhí anois ag an bpointe seo which is slightly crazy go tuig but tá súil agam go bhfuil sibh ag baint sult as faoi láthair agus mar tá muidinne ag baint an-sult as. Tá mé anseo le mo chuid comhghleacaí, le mo chuid cairde, le mo chuid C-words, actually ná ní dhéarfaidh mé sin. Tá mé anseo le Áine Weir, Áine, dé mar tá tú? Tá mé go maith go raibh míle maith agat dé mar tá tusa Hugh. Tá mé flyáil, mar a deirtear, tá mé absolutely flyáil agus tá mé anseo fosta le fear na féasóg, James Ó Flatharta. Dé mar atá tú, James.
Ah, alright. An-dearfa. An-dearfa.
B'fhéidir ní fear na féasóg, b'fhéidir like, I don't know, créatúr an chroiméil nó eh. Monopoly man.

Gheobhaidh muid iad agus muid ag gabháil i rith mí na Samhna because níl muid ach leath bealaigh fríd anois ag an bpointe seo so níl muid ag iarraidh iad uilig a mhilleadh ag an bpointe seo go fóill. Goidé mar, bhfuil tú sásta leis an fhás atá déanta agat le do chroiméal, like, bhfuil tú sásta leis an progress atá agat?
B'fhearr liom dá bheadh sé beagainín níos giorra sa dóigh ná sa bheith chomh mór is atá sé orm faoi láthair because mar a dúirt tú tá coicís fós amach romham agus yeah tá mé cineál ag breathnú cosúil le Ron Burgundy faoi láthair so tá dhá sheachtain mhóra fhada amach romham now tá mé á rá. B'fhéidir gur cosúil le Ron Jeremy faoi dheireadh? No níl mé definitely ag iarraidh a bheith cosúil leis sin agus sin na daoine nach bhfuil mé ag iarraidh a bheith cosúil leis freisin tá muid ag dul amach ar an deireadh seachtaine is sa pub so tá súil agam go mbeidh daoine breathnú orm is mé sin like oh fair play oh she's in the Movember ní breathnú orm a rá oh sin an sin an creep sin sin arís.
Bhuel roinn mé inniu ar ar scéal Instagram you know mé ag insint do dhaoine uh, síntiús a chaitheamh leat uh, tá a fhios againn go nasc i do bhio ach uh, dúirt mé gheall mé do dhaoine uh, a thugann airgead don, don cúis uh, go, go mbeidh sórt Muis mustache reveal againn ag deireadh na míosa so tá mé ag súil leis an final product a fheiceáil mar déarfá. Beidh ort livestream a dhéanamh agus tú ag fáil réitigh leis like é a shaveáil as d'aghaidh agus I'd say go faoi deireadh na míosa glacfaidh sé b'fhéidir dhá uair duit é ag fáil réitigh leis. Beidh mé in ann braids a dhéanamh.

just unreal like bhí siad class from the kick off bhí bhí cineál buzz thart bhí muid like rá jeez tá muid actually going to Treabh Mhullaigh like Thar So- bheith thar bheith níor choimhéad mé é mar em, bhí mé just istigh sa teach agus ní raibh mé ag déanamh a dhath bhí mé istigh sa teach liom féin agus eh, fuair cr- tháinig cnag ar an doras agus bhí sé em, ceann de cairde tá ceann de na leaids isteach sa teach agus dúirt sé ó tá mise anseo le amharc ar an cluiche dúirt ceann de na gasraí liom le teacht ag an teach seo le amharc ar an cluiche but like ní raibh sé sa teach ar chor ar bith so bhí mise just fágtha liom féin leis an leaid seo b'fhéidir gur bhuail mé leis b'fhéidir trí uair roimhe seo nó ceathar uair roimhe seo agus bhí mé like um right okay agus like bhí ormsa é setáil suas agus like bhí like bhfuil tú gaiir

Go dtarlódh Éirinn so. Happy days!
Happy days! Happy days! Happy days! Um, tá sé just dochreidte fosta an haka a fheiceáil beo fosta. Chonaic mise iad an, an cluiche ina dhiaidh Chicago, so cuimhnigh go bhí an buzz mór sin gur, gur bhuail siad iad i Chicago agus ansin bhí sé istigh san Aviva. like le haghaidh rud inteacht eile agus bhí mise ag an chluiche sin agus bhí mise like, oh my God, like b'fhéidir like, you know, go go bhfaighidh muid é agus they like chaill siad like by a pretty sizable margin. But bhí eh, but bhí'n craic maith but tá an haka just dochreidte le feiceáil beo em, tá cosúil le like píosa dá cultúr a roinnt roimh achan cluiche. An gceapann tú gur ceart dúinn rud a dhéanamh leis na hÉireannaigh, b'fhéidir like spot Riverdance a dhéanamh nó b'fhéidir go. Tá muid ag go intimidating anois to be honest. B'fhéidir nach n-oibreodh sé sin chomh mór sin but. Céard faoi damhsa na scuab? B'fhéidir go mbeidh sin an rud agus. Yeah bheadh sin go maith.
Yeah. Yeah agus sin ag briseadh do ghlúin ansin théis agus.
Johnny Sexton ag déanamh set roimh achan duine. Óir an choigil chas roimh an ngéim. Bhuel, tháinig an fuist, fuist, tháinig an fuist. Johnny ag gabháil a cheol. Johnny, cas amhrán dúinn Johnny, cas amhrán dúinn. Ó, dhia. An bhfaca tú an rud le Joe Biden?
Yes, bhí seo an-greannmhar. Tá sé, I think, like, tá muid ag rá seo, like, a- muna raibh fhios agat go raibh Joe Biden as Éirinn roimhe, beidh fhios agat anois, 'cause sílim gurb é sin an rud is Éireannaí go bhfaca mé i mo shaol. Just seanleaid ag suí ansin leis an teaghlach, Oh, fair play daoibh, rinne sibh jab dochreidte maith, rinne, fair play. Em, chomh greannmhar, like. Samhlaigh, samhlaigh foireann na hÉireann a' fáil an glaoch sin, like, Uachtarán Mheiriceá, duine de na fir is cumhachtaí ar domhain, agus iad sin amuigh ar an tear. Ní, ní chreidfeá go bhfuil sé ansin, déarfá, á jeez no, bhí an iomarca piontaí agam ná, níl, níl seo ag tarlú. Ní amháin gurb é an rud is Éireannaí a ndearna Joe riamh é, is probably an rud is Maigh Eo a ndearna sé riamh, Maigh Eo. Is cúl an áit é ata Maigh Eo. Is dóigh dhéanfadh sé an rud céanna dá rugadh Maigh Eo an All Ireland ná, go Ó, Maigh Eo chun linn. dá, dá mbuafadh Maigh Eo an All Ireland, bheadh Joe Biden i Castle Bar, bheadh sé ar na, bheadh sé ar na táblaí, bheadh sé ansin i measc na daoine dá mbuafadh siad é. Cos like, I mean, níl muintir Mhaigh Eo cleachtaithe le rudaí a bhuachaint so, you know. Seans le foireann. Foireann Mhaigh Eo thall ag an White House mar a bhíonns na NBA Champions agus na NFL Champions ag an White House, ag tabhairt cuairt ar an Uachtarán leis an gcupán is rudaí. Bheadh jersey Maigh Eo acu freisin le forty five man nó forty six iad cineál Biden at the back. Agus d'iarr d'iarr ball d'fhoireann na hÉireann dá dtiocfadh leo dul sall chuig chuig an White House agus Sílim go bhfuil, bhuel, gur fhreagair Joe go raibh sé chun rud éigin a chur le chéile dóibh go dtiocfadh leo cuairt a thabhairt air. An páirt is fearr den ghlaoch iomlán sin dar liomsa was like nuair deireann sé leis, deireann sé leo like oh when I come over here there don't act like you don't know me like bhí sé like like proper seanleaid behaviour like bhí sé like oh you know beidh muid inár gcairde anois nuair a tagaimse siar ar cuairt but it's like Seo Uachtarán na Stáit Aontaithe like being like all right you know is muid inár besties ná déan dearmad so Tá sé just ag iarraidh you know bheith mar chuid den gang one of the lads.
It's like mbeadh Johnny Sexton ag siúl síos an bóthar agus just feiceann sé Joe Biden is beidh sé like An aithním an leaid nach níl a fhios agam cé hé an aithním an leaid Ná níl a fhios agam cé hé.
nó bíonn cóisir ag muintir na hÉireann ag samhlaíl go bhaineann siad le na Six Nations nó mar sin agus bíonn cóisir acu agus tá Joe Biden sa chúinne agus tá sé like Hey Johnny, hey cad é mar atá tú? Agus tá Johnny like Umm ar bhuail muid le chéile roimhe? Like an bhfuil an bhfuil aithne agamsa ortsa? Like I don't think go bhfuil, níl 's agam cé tú féin. Umm ná Biden? Á ná níl aithne agam ar Biden ar bith. Dochreidte though. Cad é a dhéanfadh tú dá bhfuair tú scairt like dá dá ndearna tú aon rud agus go bhfuair tú text le rá by the way tá tú ag fáil glaoch ó Uachtarán na Stáit Aontaithe like i gceann cúig bomaite. Like cad é a dhéanfadh like an mbeadh sceitimíní ort, an mbeadh tú neirbhíseach like cén reaction a mbeadh agat?
Nah déarfainn leo. Na fadhbanna aeráide s'acu a shocrú mar go bhfuil siad ag scriosadh an chuid eile den domhan. Comhghairdeas ar do bhua ollmhór? Yeah, well tá tusa ag scriosadh an phlainéid so imigh as mo phone? Ar stop leis na oil rigs uilig sin? Stop ag cur saighdiúirí isteach i dtíortha eile nach bhfuil baint ar bith acu leat féin. Tír an-pholaitiúil go leor agus an-chrosta. Tell me how you really feel, Áine. Yeah, tell me how you really feel. Bhuel, níl ach cúig mhóimint agam ar an bhfón leis an duine seo, you know, caith sé, you have to make it count. Yeah, fair.
Ah, ní bheadh problem ar bith agamsa ghabhfadh mise go, ghabhfadh mise go dtí an White House, yeah, no bother. Bhí mé ann, bhí mé ann cheana, bhuel ní raibh mé istigh ann, ach bhí mé ar thuras ceoil agus bhí muid in ainm is dul isteach agus ceol a chasadh ach Bhí fadhb le sábháilteacht President Obama, or Uachtarán Obama, seachtain roimh ré. Agus mar gheall air sin, ní ligfeadh siad isteach muid ach d'éirigh linn ceol a chasadh ag Ambasáid na hÉireann i Washington DC.
An raibh eagla orthu go mbeadh gunna i do chása fidil, b'fhéidir? Cosúil leis na gangsters?
Stop siad uilig, stop siad na fidil is an chláirseach, is achan rud ag teacht tríd.

ag cur bean isteach sa ról sin. Cén fáth nach gcruthaíonn tú carachtar úr le haghaidh an bhean sin? An gceapann sibhse gur cheart go mbeadh James Bond ina cailín nó an ceart dóibh carachtar úr a chruthú atá chomh cumhachtach le James Bond? Jane Bond, b'fhéidir? Jane. Jamie.
Bhuel, like, an t-ainm atá ar an gcarachtar ná James Bond, so I think gur fear atá ann, but ainm atá ar iníon Ryan Reynolds is James atá uirthi, so

Thug le James. Thig linne bheith mar James Bond, an triúr againne as one collective unit. Bheadh sé suimiúil an leagan úr a fheiceáil.
Yeah. Bheadh sé suimiúil go mór like. Freisin though, tá siad breathnú ar like rinne siad Ghostbusters mar le all female cast. Scrios siad roinnt rudaí de na rudaí original agus I don't think go bhfuil an Ghaeilge rómhaith le na films sin ach an oiread. Like rinne siad Ocean's Eleven ab ea nó Ocean's Nine a bhí ar an gceann le mná uilig freisin like agus. Sin é, sílim go bhfuil go leor léiritheoirí sort of ag léimt ar trend seachas nach carachtar úr atá leis an meas céanna ar na carachtair atá ann cheana féin a chruthú seachas just leagan le bean a dhéanamh de gach rud atá ann cheana féin le fear. You know?
Braitheann sé ar an scannán nó ar an gclár teilifíse but yeah. Cos tá a lán scannán agus a lán clár na teilifíse atá le mná amháin like atá dochreidte maith ach ar chor ar bith ach níl siad ag déanamh an scéil mar gheall gur bean iad amháin. It's like it's like tá rud iontach suimiúil ag tarlú daofa agus also is mná iad. But like tá sé but sílim fhéin go bhfuil sé really tábhachtach stuff mar sin a dhéanamh but I think go gcaithfidh tú é a dhéanamh Yeah. don fa- don f- fáth ceart. Caithfidh tú like, you know, you can't just be like, samhlaigh dá raibh postman Pat mar ban it's like it's like okay well yes and cool but like an an tarlín rud a bhí ddíthe like go bhfuil like bhfuil you know mm-hmm. scéal samlaí na mar sin it's like yeah. nope agus tá an scríbnar ruí olc it's like okay well den ni mar mm-hmm. gar seá eáil and it's like ó oh, ní gar eá mar eall gur bannaí it's like no like Cuir isteach an obair agus ba bhreá liom é a fheiceáil like. Yeah.
Agus tangent é sin a chuaigh muid síos go bhí. Basically, deireadh an scéil be the feminist le do thoil agus agus bí go maith le chéile sin motto sin motto do seo agus má tá tú ag iarraidh scannáin a dhéanamh

Tá sé chomh like cén fáth do country seo like níl mé ag iarraidh comhrá just ag rá. If you see me, pretend you don't know me. Pretend you don't know me.
Le dá. Tus like Biden, Biden, seo mar tá tú, Biden agus tá sé sin Just like bud. lá suas. Ní lios agam í. Aladdin, Aladdin.

Cuirfimid FaceTime ort lá Joe, beidh sé cosúil leis beidh sé cosúil leis an fís. Cosúil le nuair a chuireann daoine nuair a bhí muid níos óige bheadh do chara ag dul ag ceolchoirm is déarfadh tú leo ó cuir glaoch orm don amhrán seo. Oh my God yeah! Chuir siad glaoch ort is ní chloisfeá rud ar bith bheadh sé absolutely crap.

team i do shúile. A bheith just ag suí ar do leabaidh, bheadh sé an-anticlimactic. Ní bheadh fiú ag baint taitneamh as mar bhí tú ag bheith ann. Is an méid a chloisfeá ná do chairde ag screadaíl. Yeah.
Why you always call me when you're high? Bhfuil cuimhne agat fosta like nuair a bhí muid like 15 agus 16 agus dá raibh ceolchoirm ag tarlú like bheadh tú ábalta an cheolchoirm ar fad a fheiceáil just ar Snapchat just ag breathnú ar like cén cinn a bhí ann like tá cuimhne agamsa like achan electric picnic nó achan like you know féile a bhí ann um nó like Marlay Park nó Longitude like na na na féile sin atá fá choinne like na young ones fá choinne na daoine na daoine óga agus bheadh tú ábalta just ní raibh ort ticket a cheannacht you could just watch the whole thing ar Yeah. Snapchat cos bhí achan uile amhrán thuas ar scéal daoine like Yeah. um Ach sí- Sílim go bhfuil roinnt a bhaint le go bhfuil ólachán ag baint leis sin chomh maith. Déanann daoine dearmad cibé scéal atá curtha in airde acu.

Feel like go bhfuil tú fanacht i nDaingean Mhaigh le taicéar a thugadh. Absolute flex all ag an gym. Oh yeah! Yeah, no, just a challenge. Níl rud ar bith níos measa, seachas má tá tú i do personal trainer nó i do fitness influencer, tá sin go breá, ach aon duine eile a chuireann pictiúr in airde dóibh féin ag an gym,

agus agus déanann muid roinnt ar an scéal. Cad a cheapann tú faoi daoine a bhíonn ag roinnt amhránaí ar scéaltaí s'acu, you know, go ndéanann siad like link go Spotify ar scéaltaí s'acu. Tá sin ceart go leor cos tá sé ag léiriú pearsantacht an duine agus na rudaí a thaitníonn leo.

search off mise sin Spotify I like. Yeah, tugann sé moltaí duit, cuidíonn sé leat ceol úr a aimsiú. Dúirt duine liom uair amháin gur d'aimsigh siad amhrán mar gheall ar rud a chuir mise ar Spotify and I was like that's the all, all the validation I need Tá mé chun seo a dhéanamh forever anois. Like ní chaim like ba chuma liom anois faoi cad a cheapann aon duine eile, like tá mé chun seo a dhéanamh like chuige like. Agus déanamh playlists nach n-éisteann duine ar bith leo ach amháin mise. Is maith liom do chuid playlists. Lean lean mé do do Spotify agus do you know what tá mise i bhfad ró-leisciúil le seinnliosta a chuir le chéile mé féin so is maith liom nuair a dhéanann mo chairde é.
Déanamsa like eh, déanaim iad le haghaidh achan mhí, like déanamsa ceann like domh go pearsanta le haghaidh achan mhí. But anois tá like an méid, like tá sé déanta agam anois le bliain go leith sílim, or like bliain, b'fhéidir dhá bhliain anois actually thoisigh mé ó thoisigh mé a dhéanamh iad agus ehm so anois tá na céadta amhráin seo agam but it's like caillte i playlists ó like you know so like but tá mé ag éisteacht le rudaí, na rudaí bhí mé ag éisteacht leo i like mí na Samhna 2019 like like níl mo choíche chun dul ar ais ag sin so I just never ní ní éistim na áirní sin na choíche ríis so I'm like but just Gary Gary Echo like Arkham Freed was Spotify and it's just like na, na playlist seo and I was like ní sé géisio le seo like cén fábhil si an seo and I was like no actually no this is seo stair Just go raibh mise isteach i mbun liked songs it and then downloaded it. Yeah, tá mise mar an gcéanna.
And then but like tá rud anois ar Spotify os cionn like go raibh sé isteach in the genres like so just go brew a genre and then shuffle play. Time your life sin ad. Class like. See ring me sin leis na ár an till ag agam ar my iTunes because like for my so like le spáis an ar my phone for my ré leis na ár ní like 'cause ba ghnách liomsa like an méid sin albums a íoslódáil agus rudaí mar sin. Um so anois tá albamaí iomlán istigh i mo chuid liked songs so like má bhrúim shuffle thiocfadh leis a bheith like you know amhrán nó album a bhí a bhí mé ag éisteacht leo like nuair a bhí mé like 14 or cibé uair ar thoisigh mé like anyway like an am ar fad so then tá eagla orm a dhéanamh níos mó liked songs 'cause just bhí bhí siad caillte a mhair na amhráin iad sin fosta and it's like you're right right más shuffle agus it's like amhráin a bhain más sult as like an teacht níos fearr thart and then cead cinn eile is like bowling for soup ó 2013 or whatever like random as shite like um so Gym class heroes

An bhfaca sibh an line-up le haghaidh I'm a Celebrity i mbliana?
Chonaic. Tá go leor aisteoirí ó shobaldrámaí istigh ann i mbliana. Tá, ó na soaps go háirithe. Níor choimhéad mise Corrie ná EastEnders le blianta, bhí mise gafa leo nuair a bhí mé níos óige.

Sílim go mbeinn ró hangry le haghaidh sin. Just ar eagla na heagla nach bhfaightheá réalta oíche amháin is go gcaithfinn just rís a ithe bheinn i mo bhitseach ceart le achan duine thart orm agus d'fheicfeadh achan duine ar an teilifís. But tá mise ag iarraidh bheith mar, like dá raibh mise ar, ba mhaith liomsa bheith mar an Myleene Klass.

agus is féidir.
Oh my God! Sin maslú ollmhór. Sin rud is maslú. Is í an duine is pianmhara go riabh ar an gclár sin.
Bhuel, Áine, tusa a bhí ag caint faoi environmental rudaí le Joe Biden mm -hmm. tuisci so. Ach ní ligim orm gur thit mé i laige ar teilifís náisiúnta idirnáisiúnta.
Tá, tá. Ní féidir liom é an...
Ó, yeah. Bhuel, ar aon nós, seo na daoine atá ag dul ar I'm a Celeb i mbliana. Tá Simon Gregson, an bhfuil aithne agaibh ar Simon Gregson. Jim McDonald as Coronation Street, ba?

Tá, bhí sí mar mholtóir ar Strictly. Tá sí seachtó a hocht ach tá mé ag insint daoibh anois, tá sí go maith le seachtó a hocht. Ó!
Beidh sin doiligh don aois s'aici leis í, ansin a bheadh trí theacht ann. Beidh siad ag, but bíonn siad i gcónaí an-mhaith ag tabhairt aire don duine is sine. Bíonn siad like cineálta is cuidíonn siad leo tríd na tascanna.

agus but bhí sé ar teilifís le blianta agus blianta agus blianta. Bhuel bhí mise i gcónaí ag amharc ar Richard and Judy. Bhí sin cosúil le Daithí Ó Sé agus Maura Derrane. Agus Maura Derrane, yeah. Sin basically an version a bhí ann i Sasain like 15 bliain ó shin was Richard agus Judy. Nach mbeadh sé iontach leagan Éireannach a bheith againn agus

Agus tá seisean imithe as scuad Éireann anois, then beidh ort duine random as an GAA a bheith agat fosta. Kevin Cassidy, what do you call it, 'cause tá seisean imithe as an peil fosta anois, or as an international.

B'fhéidir go mbeidh má mhíníonn tú rud beag níos mó dúinn.
Aaron Dingle as Emmerdale.
Níor amharc mé riamh ar Emmerdale, sin an ceann amháin nár amharc mé air. I don't think choíche, I don't think go raibh Emmerdale mór in Éirinn choíche. I don't think so, ní raibh aon duine riamh ag breathnú ar Emmerdale.

na blianta eile. Mar Yeah, dhúpla, yeah, like, tá, it's- tá, tá sé- yeah. tá sé lán daoine, like, go mbeadh aithne é orthu, like, Yeah. like, n- like, dúirt tú an ainm, like, bhí tú, like, ok, but then chomh luath is a bhfaca tú iad, bhí tú, like, oh, yeah, an duine sin. Yeah, yeah, Um, yeah.
Agus caithfidh muid cuimhniú go mbeidh níos mó daoine ag teacht isteach i ndiaidh cúpla lá, i ndiaidh seachtaine. Yeah. Mhm.

Nach gcosnaíonn orainn ach €100 agus tin Mikados. Chuirfeadh siad cinnte na na feistis orainn so bheadh an bheadh tusa gléasta mar an Jester. Bheadh mise gléasta mar Bhanríon agus Hugh mar Rí. Yeah, gan dabht.

Fágfaidh muid ansin é. Go raibh míle míle maith agaibh as ucht a bheith ag éisteacht arís linn an tseachtain seo. Is féidir linn a aimsiú ar na meáin shóisialta ar fad. Tá muid ar Instagram ag Na Seansálaithe, tá muid ar Twitter ag Na Seansálaithe, tá muid ar YouTube ag Na Seansálaithe agus sin áit go bhfuil tú an fís a fheiceáil agus tú ag fheiceáil ar croiméal galánta James. Tá mise ar Twitter agus Instagram ar Hugh Carr Here. Tá Áine Weir ar

Is é a thuigeann an nasc sa bhio. Joe Biden, má tá tú ag éisteacht, cuir glaoch orm.
Tá mé ag eagrú na seoltaí le haghaidh na cártaí Nollag agus rinne mé dearmad cén áit a bhfuil tú ina chónaí anois so.